Moni ndine Jack ndi nkhani yathu ya lero ikutitengera ku Uganda ndipo inapangika mu chaka cha 2018 yatulukanso mu nyuzi chifukwa chonena kuti chigamulo chatuluka eti ndi mayi uyu dzina lake ndi Susan Magara mu chaka cha 2018 Susan anali ndi zaka 28 ndipo ankagwira ntchito ngati cashier ku Bwendero Dairy Farm eti and famuyo inali yoti anali eni ake inali ya kwawo inali ya abambo ake nde pa 7 february 2018 susan anali akuchokera ku ntchito amapita ku nyumba kwake anali mgalimoto koma anali akuyankhula pa foni ndi mnzake nde atali mkati moyankhula muja mnzacheyo anamva m- mapokoso kenako anamva susan uja akunena kuti musandipweteke sandipweteke ngati akukuwa kenako foni ija inaduka. Susan anapangidwa kidnap eti nde abambo ake a Susan analandira note yonena kuti mwana wanu tamuba ngati mukufuna kuti tikubwezereni wamoyo mutipatsa ndalama imene imatchedwa ransom eti amafuna ransom kumuba munthu kumanena kuti mutilipire ngati mukufuna kuti timbweze. Anthu omwe anampanga kidnap Susan anachita demand kuti akufuna 1 million dollars nde family ya kwa Susan inanena kuti tilibe 1 million dollars ndipo palibe njira yomwe tingapezere ndalama ngati imeneyoyo koma mutatipasa nthawi tikhoza kuyesetsa kuchita kukunkha kusakasaka mwina tikhoza kupeza 200,000 dollars nde anagwirizana kuti okay chabwino mutipatsa 200,000 dollars tikubwezerani Susan nde pa 24 February eti paja anamuba pa 7 February by pa 24 lo anakwanitsa kukunkha ndalama ija anapeza 200,000 US dollars ndipo analipira kumene anauzidwa kuti alipireko anayipereka ndalama ija abale ake a Susan anadikirira kuti Susan atulukira paja atalipira ndalama ija koma Susan sanapezeke anamusunga kwa masiku 20 kenako thupi lake Susan linapezeka anapeza kuti anampanga strangle komanso anasonyeza kuti anapangidwa torture ananzunza anampanga nkhaza mu nthawi yomwe anamusungayo nde inali nkhani yonena kuti inagwedeza kwambiri uganda mu 2018 nde zinali zoopsa kwambiri kunena kuti anthu amupanga kidnap munthu inali nkhani yayikulu akwanitsa ndithu after nthawi after 20 days kuyipeza ndalama kuwapatsa nkupeza kuti amupha Nde anthu anadabwa kwambiri kuti nde chomwe amuphera ndi chani? Ena amapanga conclude kuti mwina chifukwa chonena kuti anaaona, anaadziwa anthu amene anamupanga kidnap wo kuti anatha kuwachita identify kuti ndi wakuti uyu, uyu ndi wakuti. Mwina amaopa kuti akamtulutsa akawatchula kuti ndi awa. Mpamene anamupha. Iyoyo inali theory chabe. Anthu chenicheni chomwe anamuphera anthu sadziwa. Nde gulu la anthu 9 linamangidwa anawagwira ndithu atachita check ma investigation kuyang'ana ma dna kuyang'ana even account yomwe ananena kuti iperekedwe ndalamayo anachita follow trail yonse mpakana anagwira gulu ilili nde anthu amene anapezeka kuti anali ma ring leaders ndi mayi uyu akuti hajira nakandi bambo uyu musa abbas mavumbo ndi anthu ena 7 edi sindinatchule onse mayina Komano nkhani inali ku khoti and ku khotiko apeza kuti anthuwa anapangadi chiwembu koopsa nde mayiyo Hajira Nakandi ndi Musa Mavumbo apangidwa sentence to death akuti anyongedwe chifukwa anampanga munthu nkhanza kwambiri and anthu ena 7 amene anathandizawo apangidwa sentence to life in prison akuti akhale miyoyo yawo yonse mundende panalibe chifukwa chomwe anamphera if anything analandira ndalama sankayenera olandira ndalamazo anagawana ena ndalamazo anamangira manyumba chani nde khoti lagamula kuti chilichonse chomwe chinagwiritsidwa ntchito ndi ndalamayo chigulitsidwe ndalama zibwerere kwawo kwa susan magara zikomo kwambiri